Agus anois ar an líne tá Donncha Ó Murchú, an comhfhreagraí polaitíochta nua ó Nuacht RTÉ agus TG4. A Dhonncha, maidin mhaith agus fáilte go dtí Near FM! Maidin mhaith, Darren, go raibh maith agat. OK, ba mhaith liom comhghairdeachas a rá leat ar dtús, a Dhonncha, as ucht an jab nua a fháil le Nuacht RTÉ agus TG4. sula labhraíonn muid faoi do job nua, an féidir leat cur síos nó achoimre a thabhairt dom ar dtús faoi do chúlra, ó thaobh na meán cumarsáide de san áireamh? Cinnte, cinnte, is féidir. Is dócha, bhí spéis agamsa i gcónaí sna meáin. Thosnaigh mé amach sna meáin chraolta, ag plé le cúrsaí raidió, Raidió na Life, míreanna Raidió na Gaeltachta ar bhonn deonach. Agus ansan, ar an ollscoil, dheineas an stair agus an Ghaelainn, dheineas máistreacht ansan sna meáin chumarsáide chomh maith, scríobh agus cumarsáid na Gaelainne. Agus thosnaíos ansan, saghas, ag teagasc, bhíos, chonac post fógartha le TG4 agus chuas i mbun oibre le Molscéal mar, saghas, mar iriseoir físe, a' scannánú leis an bhfón, so bhínn ag imeacht timpeall na tíre ag clúdach scéalta pobail don chuid is mó seachas scéalta nuachta. Ina dhiaidh san chaitheas bliain leo siúd, chuas isteach ansan mar láithreoir aimsire le TG 4, chaitheas b'fhéidir bliain go leith ag plé leis sin ar bhonn páirt-aimseartha ach ag an am céanna thosnaíos ag obair sa tSeomra Nuachta, saghas mar chomhordaitheoir, ag cinntiú go raibh saghas na sonraí cearta ag na hiriseoirí ar fad agus ag cinntiú go raibh, ag cabhrú leis na hiriseoirí ar an mbóthar. So thug sé sin taithí ar leith dom istigh sa tSeomra Nuachta agus tar éis tamaill ansan, Chuas amach ar an mbóthar, bhaineas triail as an iriseoireacht féin, an iriseoireacht teilifíse, mar bhí cleachtadh agam ar a bheith ag scríobh agus a bheith ag caint ar an raidió ach ní raibh an iriseoireacht, saghas teilifíse, déanta cheana agam. Agus as ó shin i leith, chaitheas b'fhéidir trí, tá trí bliana go leith anois caite agam ag, mar iriseoir ar an mbóthar le Nuacht RTÉ, TG4 agus anois ag dul isteach, is dócha, ag díriú níos, níos mine is dócha, ar shaol na polaitíochta.

D'fhás, cinnte, d'fhás. Agus sílim go bhfuil níos mó anois ná mar a bhí, pé scéal é. Tá aithne agamsa ar an-chuid daoine agus mo thuismitheoirí, bhí an t-ádh liomsa go raibh Gaelainn ar a dtoil ag mo thuismitheoirí agus tógadh trí Ghaelainn mise agus mo dhrifiúr chomh maith. Mar sin, bhí sé, bhí sé is dócha an teanga agam ón gcliabhán ach chabhraigh sé sin go mór liom, go háirithe agus mé ar scoil, bhíos ar Ghaelscoil agus ansan ar an Ollscoil i mbun na Gaelainne agus, Cinnte, thug sé, chuir sé saghas bonn seasmhach fúm agus mé ag tabhairt fén obair i saol na Gaelainne, mar táim tar éis mo shaol a chaitheamh, nach mór, ag plé le, leis an, le mo chuid oibre trí mheán na Gaelainne. Aithne curtha ar an-chuid daoine agus deis, is dóigh liom, deis iontach is ea an teanga dul chun cinn a dhéanamh i réimse ar leith, scileanna a fhorbairt agus bíonn dúshlán breise ag baint leis chomh maith mar caithfear cuimhneamh, tánn tusa i mbun do chuid oibre trí mheán na Gaolainne agus is féidir do chuid oibre a dhéanamh i mBéarla leis. Mar sin, tá an-bhuntáiste ansan agat, go háirithe mar iriseoir, braithim, a bheith in ann iompú ar an dá theanga, ag brath ar na meáin nó ag brath ar an stáisiún ina bhfuil tú ag plé leo. Mar sin, buntáiste iontach a bhí agamsa agus cinnte bhí an t-ádh dearg liom é sin a bheith agam. Agus d'fhreastail tú ar Choláiste Eoin sa mheánscoil, nár dhreastail? D'fhreastail, d'fhreastail, sea, ar Choláiste Eoin, yeah. Agus ansan, is dócha, chuireas spéis ar leith, spreagadh, Spreagadh mé ansan tabhairt fé chúrsaí scríbhneoireachta, fé a leithéid san, agus chuireas spéis sa scríbhneoireacht agus mé ag scríobh d'irisí na scoile agus a leithéid san, agus cuireann tú aithne ar dhaoine, ar chairde, is dócha ar bhuanchairde ar scoil, agus ar ndóigh, ní raibh sé ach trasna an bhóthair ó UCD, chuaigh formhór againn isteach go UCD agus thugas fé chúrsa staire, fé chúrsa Gaolainne istigh in UCD, mar sin bhí, níor bhogas i bhfad ó bhaile agus mé i mbun mo chuid oideachais. OK. Léigh mé in alt freisin go raibh baint ag d'athair leis na meáin chumarsáide freisin, an raibh? Bhí, bhí, cinnte, yeah. Bhí sé, bhí sé ina eagarthóir ar Comhar, irisleabhar Comhar, nuair a bunaíodh é agus bhí sé i measc an dream a bhunaigh Raidió na Life chomh maith, mar sin thug sé, is dócha, an-chomhairle domsa féin agus mo mháthair, leis, a bhfuil, Tá cúlra dlí ag mo mháthair, leis, mar sin idir an bheirt acu thugadar cabhair iontach dom agus comhairle, chuireadar comhairle iontach orm agus mé ag tabhairt fé sna meáin. Bhí an-taithí ag Deaid ar chúrsaí raidió, ar chúrsaí foilsitheoireachta, chaith sé a shaol leis an bhfoilsitheoireacht, leis an eagarthóireacht, mar sin mhúin sé, is iomaí ceacht is dócha scríbhneoireachta a múineadh domsa i mBéarla agus i nGaolainn ó Mham agus ó Dheaid. Mar sin bhí an cúlra san an-chabhrach dom, go háirithe agus comhairle á lorg agam agus mé ag tosnú amach. An féidir leat a rá dom cad é ainm d'athar? Seosamh Ó Murchú an t-ainm atá air. Bhí sé mar eagarthóir sinsearach ar an nGúm ar feadh na mblianta leis. Ok, sin go breá. Táimid ag taifead an agallaimh seo a Dhonncha, maidin Dé Luain an 28ú lá de Aibreán. An bhfuil an jab nua tosaithe agat, a Dhonncha? Beidh mé ag tosnú i gceart amáireach, táim tar éis a bheith ag plé le cúpla rud, ag socrú isteach agus ag plé le scéalta áirithe le seachtain go leith anuas, súil á choimeád agam ar ndóigh ar imeachtaí. Ach beidh an Dáil ag filleadh i gceart amáireach tar éis saoire na Cásca, mar sin ní raibh éinne, ní raibh éinne istigh, ní raibh aon ní ag tarlúint sa Dáil le coicís anuas, mar sin beidh na polaiteoirí ar fad thar n-ais amáireach agus beidh. Cuirfear tús le séasúr na, séasúr na Dála arís. Beidh lá gnóthach agat amárach is dócha, nach mbeidh? Beidh lá beidh lá mór ann, yeah, beidh lá mór ann, beidh eh, bíonn, de ghnáth bíonn cruinnithe, cruinnithe rialtais, cruinnithe comh-aireachta gach maidin, maidin Dé Máirt, bíonn, leagtar amach plean na seachtaine, gnó na Dála, ansan ceisteanna na gceannairí, mar sin, beimid ag súil le, le ceisteanna eh ar a dó a chlog amárach, beidh eh, beidh lá mór ann, de ghnáth bíonn an, an Mháirt gnóthach go maith. mm. ok, agus an mbeidh tú le feiceáil agus le cloisteáil ar an teilifís gach lá i rith na seachtaine as seo amach nó like an mbeidh tú ag obair uaireanta ar an deireadh seachtaine chomh maith? I gcaitheamh na seachtaine don chuid is mó, Luan go Déardaoin. Bíonn an Dáil ag suí Dé Máirt, Céadaoin agus Déardaoin, mar sin beidh mé le feiscint na trí lá san Dé Luain beidh mé ag obair leis agus ansan an rud fé an jab so caithfidh tú bheith saghas, caithfidh tú bheith ar fáil ag an deireadh seachtaine leis sa chás go mbrisfeadh scéal ar bith mar sin b'fhéidir go mbeadh deireadh seachtaine anois is arís le déanamh agam ach táim tar éis trí bliana nó nach mór a chaitheamh ag plé le, ag obair gach, gach tarna deireadh seachtaine mar sin ní haon rud nua é sin is dócha a bheith ag obair istigh ag an deireadh seachtaine ach don chuid is mó is i gcaitheamh na seachtaine a bheidh mé, a bheidh mé ag obair. OK, em, an bhfuil suim agat sa pholaitíocht le tamall fada, a Dhonncha, nó ar chuir tú spéis inti ar dtús mar go raibh tú ag obair mar thuairisceoir le Nuacht RTÉ agus TG4? Cha, cha, chaithfinn a rá is dócha go raibh spéis agam sa, sa pholaitíocht ó bhíos, ó bhíos óg, bhí, bhí, i measc mo chairde, mo thuismitheoirí, tugadh cúlra ceart dom, go háirithe Mam agus Dad, bhíodar, an-ghníomhach iad féin, sáite i gcúrsaí polaitíochta. Tugadh cúlra maith dom agus mé ag fás aníos ach cinnte ó thosnaíos mar thuairisceoir, is ansan a fuaireas an taithí le bheith ag plé leis an bpolaitíocht ar bhonn laethúil, ag bualadh le polaiteoirí, ag cothú slata caidrimh le polaiteoirí agus ag tumadh isteach níos doimhne i scéalta ar leith. Tá spéis mhór agamsa, tá spéis mhór agamsa i gcúrsaí polaitíochta, táim ag rá, treo na tíre go háirithe ó thaobh cúrsaí neodrachta mar atá tite amach fé láthair, na fadhbanna móra atá ag an tír, cúrsaí tithíochta agus conas mar a théann an an rialtas féin i ngleic leis an mbrú ag teacht ón bpobal leis. Bhíos an-ghníomhach le feachtais phobail mé féin agus mé mar thuairisceoir, bhíos ag clúdach an-chuid scéalta pobail chomh maith mar sin sílim leis an bpolaitíocht, bíonn an pholaitíocht laistiar de gach scéal. Pé feachtas atá is dócha ag bailiú nirt i measc an phobail, filleann sé ar fad ar an bpolaitíocht agus siad an na polaiteoirí ag is polaiteoirí an rialtais na polaiteoirí ag an mbarr ar fad a chaithfidh déileáil leis na feachtais seo agus leis na fadhbanna uile. Mar sin, sílim go bhfuil cúlra polaitíochta ag gach aon rud agus scéal polaitíochta le fáil ins gach aon áit. So, braithim go bhfuil sé thar a bheith spéisiúil an is dócha an t-athrú a chíonn tú de réir a chéile mar a thagann rialtas nua isteach, na polasaithe nua a fheictear agus. Chun's mar a fhreagraíonn an pobal na polasaithe san, mar sin? Is dócha, deis nua a bheidh ann domsa anois a bheith sáite i lár an aonaigh i dTeach Laighin, bhínn ag clúdach na polaitíochta agus mé ar an mbóthar, go réigiúnach, sa Ghaillimh agus in iarthar na tíre, ach deis, is dócha, aistear nua a bheidh anseo, a bheith sáite, is dócha, i lár an aonaigh sa Dáil, is súil go mór leis, cinnte. Tá suim agam freisin sa pholaitíocht ó raibh mé cúig bliana déag d'aois, you know. Em, ok, bhí sé deas caint leat ar raidió inniu, inniu den chéad uair, a Dhonncha. Eh, sula n-imíonn tú, a Dhonncha, an féidir leat cur síos a thabhairt dom, em, faoi cad atá i ndán dúinn, em, maidir le tuairisciú, tuairisciú polaitíocht na Gaeilge ar Nuacht RTÉ agus TG4 as seo amach agus tú i do ról nua? Is dócha. Beidh, beidh. Bhí tamall ann anois ná raibh aon chomhfhreagraí polaitíochta ag Nuacht TG4, Nuacht RTÉ istigh lonnaithe i dTeach Laighean, tá os cionn dhá bhliain anois ann. Tá Cuan Ó Seireadáin istigh leis fé réim le, le, le Raidió na Gaeltachta agus é tar éis a bheith, agus obair iontach ar bun aige le dhá bhliain. Beidh sé go deas. an tarna duine bheith istigh. Braithim go mbeidh níos mó, go mbeidh an Ghaelainn níos feiceálaí, sílim, mar tá níos mó Teachtaí Dála anois istigh ná mar a bhí le Gaelainn ná mar a bhí le fada. Mar sin, sílim go bhfuil dea-thoil ann don nGaelainn istigh ach is dócha an jab a bheidh agamsa ná deis cainte a thabhairt dos na daoine seo, a chinntiú go bhfuil an Ghaelainn in úsáid, feiceálach istigh sa Dáil, go bhfuil ráitis ar bun agus is dócha, Impí ar na polaiteoirí an Ghaelainn a úsáid níos minice más féidir leo agus iarracht a dhéanamh an Ghaelainn a chur is dócha i gcroí, i gcroí an phobail, is dócha i gcroílár na cainte i gcónaí agus cabhraíonn sé, sílim, go mbeidh Cuan in ann a bheith ag plé leis an raidió, beidh agus leis an teilifís, beidh mise in ann a bheith ag plé leis an teilifís agus leis an raidió agus idir an bheirt againn go mbeidh, is dócha, foireann na Gaelainne istigh agus níos feiceálaí, cinnte, ach beidh, táimid ag súil le clúdach cuimsitheach ar an dteilifís, ar an raidió, clúdach scríte ar Nuacht ar leathanach na nuachta ar aip RTÉ go mbeadh an saghas san, an clúdach rialta san ag titim amach agus le feiscint i gcónaí sa Ghaelainn. Mar sin, deis iontach, braithim, as seo go ceann roinnt blianta. Luaigh tú é ansin. Is dea-rud é gur féidir na tuairiscí ó Nuacht RTÉ agus TG4 a fheiceáil ar an Seinnteoir agus ar na meáin chumarsáide, nach bhfuil? Tá sé go hiontach agus is ansan a chíonn daoine a gcuid nuachta, braithim, sa lá atá inniu ann. Bíonn daoine ag faire ar an dteilifís fós, gan dabht, mar a bhíodh i gcónaí ach sílim an chuid is mó den gcleas óg agus daoine a bhíonn ag obair, is ar na meáin shóisialta a chíonn siad a gcuid nuachta mar sin tá sé an-tábhachtach go mbeadh na meáin Ghaeilge le feiscint mar atá anois, leithéidí Tuairisc, Nuacht TG4, go mbeimis le feiscint ar na meáin shóisialta go rialta. Is dócha ar lár an lae agus is dúshlán é cinnte a bheith a' saothrú ábhar an t-am ar fad ach sílim go gcaithfimid dul i ngleic leis sin mar is ansan a chíonn, is ansan is dócha a bhaineann tú amach an pobal nó an croí phobal atá uait. Mar sin, sin an dúshlán nua a bhfuil mé ag súil le dul i ngleic leis. Amharcann mé féin go pearsanta ar Nuacht RTÉ agus TG4 beagnach gach lá agus is ar an idirlíon a fheicim é beo. ar an idirlíon agus ar na tuairiscí ar X, you know. Ah, sea, yeah, yeah, yeah. Tá sé, tá sé ar fheabhas gur féidir, like, I mean, tá sé, tá an clár, an clár nuachta féin tábhachtach mar déarfaimid an croíphobal atá againne ná lucht na Gaeltachta ag deireadh thiar thall, lucht na Gaeilge sna cathracha. Agus sílim, tá rud éigin beagáinín difriúil faoin nGaelainn, braithim. Bíonn daoine ag díriú, murab ionann agus an Béarla, daoine ag fáil a gcuid nuachta i mBéarla, ní bhíonn siad ag cuimhneamh ar an dteanga ach sílim, pobal na Gaeilge, bíonn siad a d'iarraidh an teanga a chlos agus na scéalta móra nuachta a fheiscint trí mheán na Gaolainne. Mar sin, caithfimid, is dócha, caithfimid a bheith ag freastal ar an gclár beo ar an teilifís ach ansan a chinntiú go dtéann na tuairiscí nuachta san amach ar na meáin shóisialta gur féidir le daoine a bheith ag féachaint orthu agus ag baint úsáide astu mar mar uirlisí taighde agus uirlisí foghlama chomh maith sna, sna ranganna, bhfuil fhios agat, mar tá leithéidí TG4 Foghlaim anois ann agus baintear úsáid as na tuairiscí sna seomraí ranga do mhúinteoirí. Mar sin, sílim go bhfuil sé de dhualgas orainn anois a bheith a chinntiú go bhfuil an t-ábhar ar fáil i gcónaí, go rialta, agus feiceálach do dhaltaí óga. Agus dar liom tá TG Nuacht RTÉ agus TG Ceathair níos fearr ná aon stáisiún teilifís eile in Éirinn maidir le nuacht áitiúla agus réigiúnach. An aontaíonn tú leis sin? Ah bhuel, cinnte, go raibh maith agat. Yeah, I mean tá, tá, is dócha mar a, mar a deirim an croí phobal atá aige Nuacht RTÉ agus TG Ceathair ná lucht, lucht na Gaeilge agus, ceantair Ghaeltachta, pobal na Gaelainne i mBleá Cliath agus ar fud na tíre, caithfimid glór a thabhairt dos na daoine san agus, bhfuil fhios agat, daoine b'fhéidir ná tabharfaí an aird, b'fhéidir, ní thabharfaí mórán aird, is dócha, an aird chéanna ar scéalta Gaelainne ar na meáin Bhéarla ach baineann siad, tá siad lárnach inár saol féin agus na fadhbanna móra a ghoilleann ar phobal na Gaeltachta, mar shampla, agus ar phobal na Gaeilge, is scéalta móra náisiúnta iad ach an tsúil eile san atá aige TG4 ná an Ghaeilge i gcónaí. Is féidir scéal, féachaint ar scéal mór polaitíochta, mar shampla stoirm Éowyn cúpla seachtain ó shin agus an tsúil eile atá ansan ná conas mar a chuir sé sin isteach ar ar phobal na Gaeilge, ar phobal na Gaeltachta, feachtas dó ceathair sé hocht i mBleá Cliath, Gaelcholáiste Reachrann, na scéalta mar sin a ghoilleann go mór ar phobal na Gaolainne agus caithfimid glór a thabhairt dos na daoine san agus is minic a tharlaíonn sé gur sinne an chéad dream a thugann na scéalta so chun solais agus mar gheall ar b'fhéidir ná tabharfadh na meáin Bhéarla fé ndear iad, mar go bhfuil an oiread san scéalta eile acu siúd, ach nuair a thagann siad chun cinn sna meáin Ghaeilge, de réir a chéile, piocann na meáin Bhéarla suas orthu ansan agus iompraíonn siad amach ina scéalta ollmhóra. Gaelcholáiste Reachrann, mar shampla, sin sampla amháin, feachtasaíocht lasmuigh den Dáil. Mar sin, tá sé tábhachtach go leanaimis orainn, is dócha, ag tabhairt glór dos na dos na Gaeilgeoirí ar fad ar fud na tíre.